Taratadon ni o bɛnna zuwɛ kalo tile mugan ni seegin ma sɛnɛgali jamana ɲɛma ni o ye basiru jomayi fayi ye ale kɔni ye tile kelen taama kɛ bamakɔ mali faba la ka se ka mali jamana ɲɛma n'o ye general d'armée asimi goyita ye o kumaɲɔgɔnya jamana taabolo kan ani a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu ni tora kɛlɛ laban ninnu na mali jamana kɔnɔna la o kumana fɛnɛ fɛn min ye jamana fila ninnu ni jamana tɔw cɛ kɔɲɛ ɲɛnabɔ i n'a fɔ AES jamanaw ni CEDEAO jamanaw ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma cɛw bɛ se ka sabati cogo min na fɔɔ ka taa se Mali jamana ale ni Senegal jamana u be se ka nin kura fiye u ka jamana baaraw la cogo min na yaasa jamana filaw be se ka sɔrɔ baaraw boloda ɲɔgɔn fɛ ka kɛɲɛ ni u ka ɲɔgɔn cɛ tarikuw ye. Kunnafoli disira kuraw ni a fɛɛrɛ kuraw ni o bɛ wele nimeriki olu tɔgɔla dɔgɔkun ta ko naaninan kɛra bamako ka bɛn zuwe kalo tile mugan ni seegin ma fɔɔ ka taa bila uti kalo tile fɔlɔ la min senfɛ ni a ye cakɛlaw fara ɲɔgɔn kan ka se ka hakili jagabɔ kɛ min ye kunnafoni di sira kuraw ni a fɛɛrɛ kuraw fo ka taa se intelligence artificielle olu baaraw bɛ se ka bila sen kan cogoya min na jamana ka sabati kɔnɔna la nin baara kuncɛliw yɛrɛ kɛla fɛn min ye jamana fangabolo ɲɛma ni o ye general de division abdulayi mayiga ye ale ka sigi kɔnɔ ka bɛn utikalo tile fɔlɔ ma min senfɛ yɛrɛ jamana cakɛda min ka baaraw bɛnnen don kunnafoni diko ni kunnafoni sɔrɔ sira kuraw lasabatili ma ale kɔni ye kalan dɔ boloda min ni a bɛ ɲɛsin sifinnaka maa ba tan duuru ma ka se ka u dege nin ca ninnu la min bɛ ɲɛsin kunnafoni disira kuraw ni a fɛɛrɛ kuraw tigɛli ma lase dɔ kɔnɔ lase min ni o kɛra ka bɛn zuwe kalo tile mugan ni kɔnɔntɔn ma ni o kɛra jamana minisiriso min ka caw bɛnnen don kiriko ale ni adamadenya josariya kɔlɔsili ma ni o ye ministère de la justice ye ale kɔni kangarida kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛ bɔlɔlɔsiraw matarafa kɛrɛnkɛrɛnnenya la tiktok whatsapp snapchat fɔɔ ka taa se facebook ma ni u ka baara ɲɛsinnen don ko kuntanw ma nin bɔlɔlɔsira ninnu sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛnimusoya yakubayali baaraw hukumu kɔnɔna la kangari gɛlɛn dala u ye k'a fɔ bɛɛ k'i cogo dɔn bɛɛ k'i janto nin ko ninnu kɛli ma O lase kelen kɔnɔna la minisiriso in kɔni a ye sira don cakɛdaw kɔrɔ cakɛda min ka baaraw bɛnnen don maaw n'u bolofɛnw lakɔlɔsili ma ani kiriko sabatili ma k'a fɔ ni maa o maa sɔrɔla nin waleya ninnu la bɔlɔlɔsiraw sanfɛ jamana ka sariya ka boli u kan Jamana kɔ kan kunnafoniw la an b'an kunda Burukina jamana kan. Burukina jamana kɔnɔ, cakɛda min ka baaraw bɛnnen don kunnafoni cari siraw ni kunnafonidisow lakɔlɔsili ma, o kɔni ye ɲangili bere ta kokura ka ɲɛsin jacari so min bɛ yen n'u b'a wele ko Canal Plus. Ɲangili min dagosili bɛ taa jɔ miliyɔn kɛmɛ fila bɔɲɔgɔnko la, min ni o bɛ miliyɔn bi duuru ɲangili kɔ. Bawo a jirala k'a fɔ zuwɛnkalo tɛmɛnnen, miliyɔn bi duuru ɲangili binna nin cakɛda in kan ni a ma bɔ a sira fɛ. Wa ɲangili min bɛ bila minɛ kɔnɔ min ni cakɛda in tun y'a laɲini jacariso in fɛ ka se ka jamana jabaranisoba rtb ka o to sen na hali n'a y'a sɔrɔ maaw ka abonnement kɔni banna ka kɛɲɛ ni jacariso in yɛrɛ ka sariyaw tali ye burkina cakɛda in b'a yira k'a fɔ jacariso in ma olu ka sariya labato bawo sariya don min ni u yɛrɛ ye u tɛgɛnɔ bila a la san ba fila ani mugan ni naani waati la Cadi jamana y'i yɛrɛ ta ka bɔ diɲɛ kiritigɛsoba la ni u b'a wele ko cour pénale internationale nin jamana in b'a yira k'a fɔ ko nin kiritigɛso in ɲɛsinnen don farafinw dɔrɔn ma ko a ka jate bɛ farafinna dɔrɔn de kan ka tɛmɛ diɲɛ jamana tɔw kan o sababu b'a to olu bɛ u yɛrɛ ta ka bɔ nin jɛkulu in na min ni a yɛrɛ bɔli pewu o bɛ dafa ka bɛn ni saan ba fila ani mugan ni wolonfila waatiw ye